o nwere ife na-ewe m iwe n'ife a unu bụ ụmụ anụmanụ na-emegheli na-egekwa ntị ị chọrọ ịnụ ọsịsọ ma ị bata obodo a egekwana ndị ochie ntị egekwana ndị ochie ntị ọkwa ndị ma na nwaanyị ya na ya nabụ bi enye gị bọtụ nwaanyị echi gị edis nwaanyị echi gị ọnụ na anị nwaanyị emege thirty mee forty ma gị nwa bụ onye ọfụ ọ ya-asị hei nwanne nke ị bata na-agbadokwa anya ahụ ife ị ya-emekwa na-abụ ịchọkwa nwaanyị ọkwa nwaanyị bụ ọrụ ebe a ọkwa nwaanyị bụ ọrụ ife niile a na-alụkwa ebe ọkwa nwaanyị ọkwa id onye na-akọghịli ife a enwekwa id even akwụkwọ nwekwe nke o ji nwaanyị wee mee o wee na-asa gị isi ka isi ofe wee lịna o nwere ndị ji nwaanyị mee wee mee id o nwere ndị ji nwaanyị mee id mana fa na-akwa ekwu okwu ekwusi ike sị gị jee mee id gị nwee nwaanyị mee id because fa ma ife fa na-afụ mana ị fụ ndị a gba aka alị enu nọ na street ndị ochie na-enwe ife fa pasta inwezi onye ọfụ ọ bịanụ o mee n'ụdị ka onye be ya advice ya advice ya esi wee jee baa n'ini gị na six feet gị ọ bịazịa dis ka ịlịnazịa ịlịnazịa na club fa ndị ịlịna n'ikpu ụmụ nwaanyị yes ọ ka ị ghara ịna n'iyi ka ị ka fa mma fa sabazịa isi sị gị ee eh, sị na ọkwa ọkwa id o ọkwa nwaanyị o just jekwe chọọ nwaanyị ọkwa ijide nwaanyị ka ị nọrọ ọfụma ka ị wee soro wee na n'iyi ka i wee soro wee naa n'iyi ọ na ndị nwa bịakwuru ọfụ ntị fa anara anụ ife ntị adịlọ ntị a nọrọ na side fa fesorukwa fa lina ọ saba gị isi sị na ọkwa id ọkwa nwaanyị kewakwalụ ka i jee gụrụ nke gị o nkewa nkewa nkewa nkewa then ọkwa ị na-ege ntị ị na-ege ntị ọ chọrọ ka i soro wee naa n'iyi maka na ndị nke anụnwa ji nwaanyị wee nweta id fa ada ekwukebe okwu ha ya denye that advice a because na fa ma ife fa fụrụ fa ya chọ ka efe ya nọọ ndị nke a ofeke a nọ na street enwe ife fa pasta ndị ochie ndị ochie eliri eli gba aka nwekwa ife fa chị a na-asakagharị na asị ọ bịazịa ka o bunye ya uche sị jezie lina maka na ọ ma na o linago uche bụ na i soro elina na ihe- n'i- na ọ ya ebe- na ị ya-better your life na nke gị ga-aka mma o wee bie iwe ọ chọkwa ọ chọkwa esi wee wọlịa ike ije lina ka gị na ya nabụ nọrọzie na the same group ka unu nọrọ na the same whatsapp group ọ sawa ya isi sị na ọkwa nwaanyị ka ibu ọrụ o ọkwa nwaanyị bụ ọlụ ka ijez ka ife na-emezi gị chọọ ọnụ nwaanyị na ahụ chọọ nwaanyị ka i kuchie ka i wee nweta id na ọkwa ife a na-arụzi na ahụ o nwekwe nke o nwere ọkwa ofeke ọ nagokwa n'iyi onye a na-agwa ife anụ akụgokwe 25 years or 30 ọ fụ gị ọ dị ka ya sị na ị nwere bright future chọọ ka ụkọ dis ka o sonye ya isi n'ọfịa i jee gebie ntị i gebie ntị i wee fukwuo ka nyanwa ọ kachasị na ndị ọfụ nwa anarọzi anụ ntị na ọfụ nwa mekarịsị mana ịmara ife onye ochie chọọ ịgwa ya okwu assess godu onye ochie ya by starting from kedu ebe o bi kedu ife ọ na-alụ kedu ife o mepụtago na naịjirịa kedu akwụkwọ obodo o ji des dis kedu kedu ife meli onye ochie ọ bụ ọ ife ya ege ma ọ bụrụ na isi kpakọrọ ọnụ na isi zuru ezu ị assess ya wee nwetasị all those before i wee mara ife ị nwere ike ịsị ya na advice ọ ya-enye because na i mere otu a i sole naa n'iyi i sole mee gịnị i sole fuo ka o si wee efu because ife ọ bụ bụ efuru efu efuru efu ndị eliri eli ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ lena na ikpu nwaanyị obodo isi otu a lena akọsịa akọghị ntị ọ dịkwa